Mmiri ọkụ eji egbu mbe isi nke atọ Chinyere ebekatala akwa di ya a kwụgburu ike gwụ ya o wee sị na ihe ọma mmadụ ga-emere onye nwụrụ anwụ bụ inyere ndị ọ hapụrụ ndụ aka Nke a mere o ji wee sị ka ya buru ụzọ gaa gwọọ Enyi bụ nwa ya nwoke ọrịa ọ na-arịa. O jere kpọọ otu onye dibịa a maara nke ọma maka imerụ ihe ndị mmadụ mere ibe ha. Aha dibịa a bụ Chinwụba. Ọ dara dimkpa dị egwu. Isi ya na-akwọ mụrụmụrụ ka akwa nke bụ na otu mkpụrụ ntutu adịghị ya ọ kwụrụ n'anwụ lee anya n'aka ekpe ma ọ bụ n'aka nri ọ dị ka e were enyo chee n'anwụ ọ na-aga ije ọ na-ehuru ehuru akwara dị ya n'aka dị ka mkpọrọgwụ osisi ya bụ nwoke bụ nwoke dị n'ime nwoke a bịa n'ihe dị na mkpọrọgwụ o ji isi ahụ ụzọ o nweghị ihe gbara ya gharị n'ebe osisi dị n'ọhịa dị ihe o ji kpọọ ya bụ na enyi bụ nwa ya nwoke ka na-arịa ọrịa kpatara nna ya ji gbuo Okeafọ mgbe chinwụba bịara a tọọrọ ya ute n'ala ọ nọrọ ala chịpụtawa ihe o ji arụ ọrụ. Ihe ụfọdụ ọ chịpụtara bụ ego ayọrọ, otu osisi ọfọ, mpi ebule eji akpụkpọ atụ kechie ọnụ ya na ibe ọjị abụọ ndị otu n'ime ha ha ka akwa ọkụkọ. Ọ malitere gụwa egwu dị iche iche na-agba Mgbe ọ gbakatara, o bido mewe ka onye agwụ na-akpa. Ihe ahụ na-ebu ya buru ya buba ya n'ime ụlọ. Ebe ahụ ka ọ nọ, na-agba gburugburu n'ime ụlọ, gbakata, daa n'ala, bido aka ya otu ebe, sị ha wetara ya ọgụ. Ha wetara ya mbazụ, o were ya gwuo ala. Mgbe o gwukatara ala, o sere aka ya n'ike ka ọkụ ọ dara ya, tụtụrụ ọfọ kụọ n'ala ugboro atọ. Tinye aka n'olulu ahụ wepụta otu nkume e ji akwa ojii kechie. Ọ gbasara akpụkpọ n'ala, dewe ihe ndị ahụ n'elu ya. O si n'ebe ahụ gawakwa ọzọ garuo n'ụlọ ekwu O tinye aka bupụ ite ofe nne Enyi, bido gwuwe ala ebe ọ dị. Mgbe o bidoro gwuwe ala ahụ, nwunye Okafọ pụtara kwụrụ n'ọnụ ụzọ ụlọ ya na-ele nwunye Ụzọdịmma na nwa dibịa ahụ anya. Mgbe o gwumiri ya, o gwupụta ntutu isi e ji akwa Enyi kara nka kechie. Ọ sị na nke a e liri n'ebe ha na-adọwa ite ofe bụ na a dọwa ite ofe ebe ahụ Enyi jiri ofe ahụ rie ihe ahụ ga na-arịa ya ntutu a bụ ntutu a kpọpụtara n'isi Enyi akwa ahụ bụ akwa Enyi kara nka ka Okafọ dọkara wee gwọọ ọgwụ mgbe nwa dibịa ahụ mechara ihe o ji bịa e mee ya ihe a na-eme ibe ya ọ kpara ọkụkọ akụkụ abụọ lawa